Mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn o fɛn sɔgɔlen don yandi TV la aw ni a tuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni senteliman ninnu kɔnɔna la san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔn ni san ba fila ani mugan ni wolonwula san sugandira an ka jamana ɲɛmaa fɛ ko o ɲɛsin kalanko ma kunnafoni yɛrɛ dira furancɛla fanga ɲɛmaa zenerali darime Asimi Goyita fɛ gɔfɛrɛnaman ka san kura foli kɛnɛ kan min n' o kɛra kuluba jamana ɲɛmaa ka nin hakilina in bɛ don mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san ba fila ani bi wɔɔrɔ ni saba ma ani jamana ka fɛɛrɛ kuraw sigilen ka ɲɛsin ɲɛtaa ani yiriwa ma san ba fila ani mugan ni naani ka taa bila san ba fila ani bi saba ani saba la ni u ka laɲini ye ka se ka bɛn sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka se ka yɛrɛtaya ani jamanadenya wale ɲuman ko olu sankɔrɔta an ka kɛnɛya minisiririso ale bɔra ka mɔbili kura bi saba ani kɔnɔntɔn sɔrɔ mɔbili ninnu dili kɛnɛ sigira alamisadon in na février kalo tile duuru sanba fila ani mugan ni wɔɔrɔ walasa ka se ka kɛnɛya sabati ani bolociw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka togodaw la Ni mɔbili ninnu dili ka laɲini ye ka se ka dɔ fara kɛnɛya ko fɛnw kan an ka jamana kɔnɔna la ani ka se ka dan sigi denbaw olu ka tali la lajɛli wagati walima bange wagati la ani denyɛrɛninw olu ka tali la bataki dɔ kɔnɔ min bɔra février kalo tile saba sanba fila ani mugan ni wɔɔrɔ commandant de la zone numéro trois fɛ a ɲinilen don maaw fɛ minnu bɛ kan kɔnɔna la minnu ee glace-bɔ machine bɛ u bolo congélateur walima réfrigérateur min ni a ka ca ni saba ye, u ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ kan in kɔnɔna la ka ni yanni février kalo tile mugan cɛ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ko sabula a yirala k'a fɔ ko o minɛn ninnu nɔba belebele bɛ kurantigɛbanbali la kan kɔnɔna la. kamalennin dɔ su yera ji la bozo dankan na bozola yan alamisadon su in na nɛgɛ kanɲɛ tan ani kɔnɔntɔn waati seereya dɔw ka fɔ la ko kamalennin dɔ tun ye i fili ba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka pɔn fɔlɔ sɔgɔmadafɛla wagati u y'a jira k'a fɔ ko maa kofɔlen ye ale ye an ka lakana tigilamɔgɔ olu ladɔnniyalen ko in na u y'u sen fa joona ka taa kɛnɛ kan walasa ka taa jateminɛliw kɛ ani ka se ka taa ni su ye sɛgɛsɛgɛliw u y'o fana dayɛlɛ walasa ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ dɔn nka an bɛ waati min kɔnɔ sisan maa min su yera ale bugunnatigɛ o ma dayɛlɛ fɔlɔ dantigɛ fɔlɔ jamana kɔnɔdenw ye maramafɛntigi maa koladɔnnenbali dɔw binna taamakɛ mɔbili naani kan arabadon in na feburuye kalo tile naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ tan ani saba wagati taamakɛ mɔbili tun bɛ ka bɔ gawo ka i kunda ansongo kan binkanni kɛra kobe gabero ale komini kɔnɔna la kilomɛtiri bi saba ani duuru dɔrɔn ani gawo cɛ kunnafoni minnu sɔrɔla olu y'a jira k'a fɔ ko maa minnu binna taamakɛla ninnu kan u ye taamakɛla ninnu bolola wari minɛ u la ka sɔrɔ k'u bila ka taa maa ma bɔnɛ a ni na wa maa ma jogin a ko la ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sen telimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati in na yandi tv sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sen teliman wɛrɛw kɛnɛ kan